n ka video tɛmɛnenw na n kumara kɔnɔja kan nka o kɔfɛ n ka abone caman bɛ yen nɔ minnu y'a ɲini fɛ ko n ka fɛn f'u ye u bɛ se ka min kɛ walasa u ni kɔnɔja u kana na ɲɔgɔn ye u ka jɛnatigɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma fura foyi ta n ka nin video kɔnɔna na n bɛna o ɲɛfɔ e ye e k'i jija ka video lajɛ f'a laban na ka d'a kan laban na n bɛna fɛn tan n bɛn'o fɔ e ye o fɛn tan in n'i y'o kelen o kelen kɛ o bɛ kɛ sababu ye min bɛ e ni kɔnɔja k'aw mabɔ ɲɔgɔn na i ka jɛnatigɛ kɔnɔna na nka i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔja bana don a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ n'i ye cɛw ta mɔgɔ duuru mɔgɔ duuru i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen o tɛ se ka jɛnatigɛ kɛ ka ban k'a sɔrɔ kɔnɔja m'o sɔrɔ n'i ye musow ta mɔgɔ duuru mɔgɔ duuru i b'a sɔrɔ muso naani o tɛ se ka jɛnatigɛ kɛ ka ban k'a sɔrɔ kɔnɔja o m'o sɔrɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔja bana sugu min don n ye video k'o kan i bɛ se k'o lajɛ n ka video tɛmɛnenw na walasa i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ kɔnɔja fana kan nka bi n bɛna fɛn tan in n bɛn'o fɔ e ye an k'a daminɛ i bisimila n ka sɛni kan n'a sɔrɔ nin y'i siɲɛ fɔlɔ ye ka n ka video lajɛ ne tɔgɔ ye usumani yaya ture ne ye dɔgɔtɔrɔ ye ani fana mɔgɔw dege kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na ka kunnafoniya ɲumanw dafalen sɔrɔ banaw kan walasa i ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ n ka taamasiyɛn tan in sɔnni k'o fɔ e ye i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔja i k'o dɔn fɔlɔ n bɛna o ɲɛfɔ e ye kumalasurunya la i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔja o bɛ fɔ n'a sɔrɔ banakɔtaga o tɛ ka sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ i bɛ banakɔtaga sɔrɔ kunɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ kelen walima siɲɛ fila a dɔw la a cayalenba o ye siɲɛ saba ye

komi n y'a f'i ye video kɔnɔna na n ko n bɛna fɛn tan n bɛn'o fɔ e ye walasa e bɛ se ka min kɛ e kɔnɔ kana ja o fɔlɔ i k'i jija wagati bɛɛ lajɛlen na i ka ji min ji kana dɛsɛ i la wagati si i dɔgɔyalenba tile kɔnɔ o ka kɛ ji litiri fila ye i ka ji min i ka jimafɛnw fana min kosɛbɛ o b'a to dumuni yɛlɛmali o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ a b'a to kɔnɔ fana tɛ ja n'i bɛ dumuni fana kɛ kana dumuni kɛ ka ban ka sɔrɔ i ma ji min walima i ma jimafɛn dɔw min nka an b'a ye k'a fɔ an fɛ yan nɔ farafinna ani yɔrɔ caman na u b'a fɔ ko n'i bɛ dumuni kɛ k'i kana ji min mɔgɔ caman bɛ kuma caman fɔ dɔw b'a fɔ ko n'i y'o min n'i ye ji min k'i to dumuni na ko kɔnɔ bɛ se ka funu walima k'a man ɲi ayi o tɛ mɔgɔ caman m'a faamuya i ka ji min k'i to dumuni na walima i ka jimafɛn min k'i to dumuni na a nafa ka bon kosɛbɛ a b'a to dumuni yɛlɛmali o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ a b'a to i bɛ kisi kɔnɔja fana ma a filanan i ka yiridenw i k'olu jiw min ka caya i b'a fɔ numurubajiw pamplemusu ninnu olu ji ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ani yiriden wɛrɛw u bɛ fɛn o fɛn dɔn i ka to k'olu jiw min min yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ sɔgɔmada fɛ n'i wulila sɔnni i ka daraka dun i ka yiridenw i k'olu ji min o nafa ka bon adamaden kan kosɛbɛ a b'a to i bɛ se ka tile bɛɛ lajɛlen kɛ dumuni a yɛlɛmali bɛ nɔgɔya tile kɔnɔna na fo ka se wagati wɛrɛ ma tuguni a sabanan i k'i jija ka yiridenw dun kosɛbɛ i ka dumuni dun dumuni minnu ni fiburu b'o la o ka ca yiridenw na kosɛbɛ yiriden sugu sugu k'e b'a dɔn a ka ca i bɛ fiburu sɔrɔ a la dumunifɛn wɛrɛw fana bɛ se k'a sɔrɔ a la hali alikama ninnu walima malo yɛrɛ walima buru bɛ dilan fɛn minnu na i b'a fɔ alikama mugu walima fɛn wɛrɛw yɛrɛ fana a ka ca kosɛbɛ dumunifɛn caman bɛ yen nɔ i bɛ fiburu caman sɔrɔ o la mɛ a ka ca min na kosɛbɛ o ye yiridenw ye i k'olu dun kosɛbɛ olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi kɔnɔja ma a bɛ dumuni yɛlɛmali a b'o nɔgɔya fana a naaninan dumunifɛn dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele pirino mɔgɔ caman t'a dɔn kosɛbɛ mɛ minnu bɛ yiridenw feere a bɛ sɔrɔ olu bolo n'i y'a ye i b'a fɔ ko pɔmu a finnen don n'i y'a ɲininkali k'u la walima n'i taara i b'a ɲini ale yiriden a ka ɲi kosɛbɛ fiburu caman de b'a la a b'a to fana dumuni yɛlɛmali o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ a duurunan e k'i jija i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ o nafa ka bon adamaden kan kosɛbɛ dumuni yɛlɛmali la nka an b'a jateminɛ an fɛ yan nɔ kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ o man di mɔgɔw ye a ka gɛlɛn mɔgɔ caman ma wagati caman na n'i ye mɔgɔ caman ɲininka ko mun na u tɛ farikolo ɲɛnajɛ u b'a fɔ tan t'olu bolo nka i b'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ kelen i b'a sɔrɔ a tɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ mais i t'a sɔrɔ a bɛ ka tɛ ka foyi kɛ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na min bɛ se ka nafa ɲ'a ye a caman na i b'a sɔrɔ a sigilen bɛ baro la gɛrɛnw na walima a bɛ ka fɛn lajɛ tele la fɛn minnu yɛrɛ tɛ nafa ɲa a ka kɛnɛya la walima a yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ ye a b'a lanisɔndiya dɔrɔn wagati kunkurunin kɔnɔna na n bɛ min ɲini i fɛ i ka farikolo ɲɛnajɛ ko nafa ka bon kosɛbɛ a b'a to i bɛ kisi kɔnɔja ma a wɔɔrɔnan n bɛna min f'i ye sisan nɔ a bɛ kɛ kabini lawale la anw mɔmusow olu tun b'a kɛ kosɛbɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ fɛn don a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ se k'i kisi kɔnɔja ma a bɛ kɛ cogo di masaji n'i b'a kɛ an b'a fɔ bamanankan na kɔnɔbara saalo i b'i tɛgɛ da kɔnɔbara fankelen na ka na kini yanfan fɛ o yɔrɔ la fosse iliaque bɛ yen nɔ voilà donc n'an b'a wele fosse iliaque tubabukan na voilà i b'i tɛgɛ da fosse iliaque yɔrɔ in kan n'o ye kɔnɔbara kɛrɛ in ye kini yanfan fɛ i b'i tɛgɛ da o kan k'a saalo ka na sanfɛ ka na duguma k'a munumunu kɔnɔbara da la k'a kɛ nin cogoya la voilà walasa i k'a faamuya i b'a kɛ dɔɔni dɔɔni i b'i tɛgɛ digi kɔnɔ kan mais i b'i tɛgɛ digi kɔnɔ kan kosɛbɛ tɛ kan'a digi a ka damatɛmɛ i b'a kɛ dɔɔni dɔɔni i bɛ se k'a k'i jɔlen walima i dalen i b'a kɛ tan dɔrɔn k'a munumunu kɔnɔbara la fo siɲɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn na donc n'i tora k'o kɛ n'i b'a kɛ a caman na kɔnɔ bɛ mankan bɔ kɔnɔbara bɛ se ka kulu ni kɔnɔbara bɛ mankan bɔ o b'a yira k'a fɔ i bɛ ka min kɛ a bɛ ka nafa ɲa i kɔnɔ ye a bɛ ka kɔnɔbara nugu bɔ o cogoya la n'i y'o kɛ a b'a to i bɛ se ka banakɔtaga sɔrɔ nɔgɔya fana kɔnɔna na a wolonfilanan sɔni n k'o fɔ i ye n'a sɔrɔ nin y'i siɲɛ fɔlɔ ye ka n ka video lajɛ i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ j'aime ta ni n ka video diyara i ye i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e bɛ se k'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la ni ɲininkali b'i fɛ walima ni kuma b'i bolo k'a fɔ i bɛ se k'o fɔ n ye commentaire la n b'i jaabi a wolonfilanan i b'a fɔ n bɔra k'o f'i ye cogo min na n'i taara ɲɛgɛn na wagati o wagati e k'i jija i kana kɛ ni pressé ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'u taara ɲɛgɛn na u bɛ girin girin ka bɔ banakɔtaga yɛrɛ ka laɲini min kan ka sɔrɔ hali o tɛ sɔrɔ u bɛ girin ka bɔ o man ɲi adamaden ma n'i taara ɲɛgɛn na i k'i ka temps bɛɛ lajɛlen ta i kana kɛ ni pressé ye i kana teliya i k'i hakili sigi i kana hakilina kow n'o ye miiri ni jɔrɔ ninnu ye i k'o bɛɛ lajɛlen bɔ i kun na i k'i sigi ka ɲa o kɔnɔna na walasa i ka bila sigicogo ɲuman na ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ se banakɔtaga sigicogo ɲuman na farafinna ɲɛgɛn kɔnɔnaw la ani tubabula taw tɛ kelen ye farafinna ta la a ka gɛlɛn dɔɔni mais tubabu ta la ni sigili bɛ kɛ min kan n bɛna o ɲɛfɔ ye i bɛ sigi cogo min na komi n y'a f'i ye sigi cogo de b'a la walasa i ka se ka sigi cogo in faamuya n bɛna ɲɛf'i ye a lajɛ a bɛ kɛ cogo min na a lajɛ n bɛna kɛ cogo min na n'i taara kabinɛ na i b'i sigi ka ɲa fɔlɔ komi n y'a fɔ i b'i sigi hakili lafiya n'i sigi ka ɲa i b'i sen fila i b'a da fɛn dɔ sanfɛ n'an b'a wele marche-pied i b'i sen da o kan a kɛra fɛn sugu o sugu ye a ka kɔrɔta dɔɔni dɔrɔn n'i sen fila dara o kan i sen fila bɛ kɔrɔta o la n'i sen fila kɔrɔtara i yɛrɛ i b'i kuru dɔɔni o la n'i sen fila da o kan i yɛrɛ i b'i kɔ biri dɔɔni n'i y'i kɔ biri o la i b'i kuru dɔɔni n'i kurula o la o bɛ kɛ sababu ye banakɔtaga bɛ tɛmɛ sira min fɛ n'o ye rectum kɔnɔna ye ka na fo anus la fo ka na banakɔtaga yɔrɔ yɛrɛ kɛnɛmala la o sira bɛ tilen o la banakɔtaga bɛ bɔ ka ɲa k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye n'i ye nin kɛ a b'a to e bɛ banakɔtaga sɔrɔ nɔgɔya la k'a sɔrɔ i m'i tɔntɔn n'i y'i sigi nin cogoya in na i bɛ se ka i hakili bɔ banakɔtaga yɛrɛ kɔ n'a ka d'i ye i bɛ se ka journal kalan walima n'a ka di i bɛ se ka livre kalan n'olu ka d'i ye walima n'i bɛ se k'i miiri fɛn wɛrɛw yɛrɛ la k'i hakili bɔ banakɔtaga yɛrɛ kɔ banakɔtaga bɛ na a yɛrɛ ma a seginnan ni banakɔtaga nege y'i minɛ wagati o wagati i kana n'a minɛ i kana n'i ban ka taa kɛ ka d'a kan o bɛ farisogo dege banakɔtaga marali la o bɛ se ka na ni kɔnɔja ye ni banakɔtaga nege y'i minɛ wagati o wagati kana n'i sigi ka fɔ bɛɛ wuli ka taa ɲɛgɛn na fɛn dɔ de don ala ye adamaden bɛɛ lajɛlen dilan o cogoya de la kojugu tɛ i ka taa ɲɛgɛn na i ka taa kɛ a b'a to i bɛ kisi kɔnɔja ma a kɔnɔntɔnnan i k'i farisogo i k'o dege wagati bɛɛ lajɛlen na i ka wagatiw kɛrɛnkɛrɛn wagati min na i bɛ to ka taa ɲɛgɛn na n'i farikolo n'i y'a dege olu la o bɛ kɛ sababu ye k'i kisi kɔnɔja ma o bɛ kɛ cogo di misaliya la i b'a fɔ sɔgɔmada o sɔgɔmada n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i kɛlen ka jiw min komi n delila k'a fɔ n ka video tɛmɛnen na n'i wulila i ka fɔlɔ ka ji fɔlɔ min sɔnni i ka dumuni kɛ n'i ye ji min o kɔfɛ i bɛ se ka taa ɲɛgɛn na i bɛ se k'o kɛ don o don sɔgɔmada fɛ walima n'i tilala dumuni na kuma o kuma i bɛ se ka taa ɲɛgɛn fana na i bɛ wagati dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya wagati min ka di i yɛrɛ ye ou bien o don bɛɛ n'i ye farikolo dege wagati kelen ɲɛgɛnnataga la kuma bɛɛ ni o wagatiw sera farikolo yɛrɛ b'a ɲini i fɛ i ka taa ɲɛgɛn na a b'a to banakɔtaga bɛ na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye a tannan i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ caman ni kɔnɔja u minɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min n'u bɛ girin ka taa o kɛ o ye ka taa farimasiw la walima ka taa dɔgɔtɔrɔw lajɛ k'a fɔ k'u bɛ fura ta kɔnɔja la n'an b'o fura ninnu wele les laxatifs o laxatifs ninnu i k'i kɔlɔsi olu la kosɛbɛ ka d'a kan n'i baara kɛ olu tali ye wagati bɛɛ lajɛlen na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni e farisogo la ni degenna ye n'e m'a ta i tɛ taa ɲɛgɛn na o mana kɛ wagati o wagati e taa o taa ɲɛgɛn na f'i ka fura dɔ de san k'o ta a b'i ka wari tiɲɛ kelen a b'a to fana farisogo i bɛ k'a dege fɛn na fɛn min ni ala m'a n'o da sɔnni i k'i dege o la n ye minnu fɔ sisan nɔ e k'i hakili t'o la i k'olu kɛ dɔrɔn a banna ma se ka wari yɛrɛ tiɲɛ i bɛ ɲɛgɛnnataga sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye i k'i hakili to laxatif ninnu na kosɛbɛ n m'a fɔ a tali man ɲi mais tacogow de b'a la ani wagatiw de b'a tali dan na nka caman bɛ yen nɔ olu b'a ta tali yɛrɛ dama bɛ tɛmɛ u bɛ to a kan wagati bɛɛ lajɛlen kalo ni kalo fɔ san ni san o man ɲi nɔ e kan'o kɛ i k'i hakili to i ka kɛnɛya la walasa

N'i bɛ fɛ ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ banaw kan n ka video tɛmɛnenw i bɛ se k'o lajɛ a b'a to e bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ banaw kan a b'a to i bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na i k'an bɛn o la tarata natɔ an bɛna kuma tansiyɔn kan n'o ye bana ye bana min n'a kɛlen don ka adamadenw sɛgɛn kosɛbɛ an bɛna baro k'o kan i k'an bɛn o la